igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu a ka m bụ nke gị maazị akachukwu after m mechie video m mee maka nwoke igbo ya na-adị egbu ikpere naabọ n'ana wee na-ayọ nwaanyị ya na ya na-adị mma na ya chọrọ ka ya nụọ ya m sị na ọ dị njọ na ihe jọrọ njọ anadị awụfu mmanya eyere nwaanyị ka o jee chọọ di ya gosi ọhara na eze ebe di ya nọ n'iru ọha na eze a wụfuo ya o gosi na ime gịnị na edi na ayịrị ya na nwaanyị sị na ọ gịwa bụ ihe na-anụ ya gị na ya na-eme ihe nọ n'iru ya sị na ọ bụrụ ya wụfuo ya makwa ihe ọ bụ arụ ndị mmadụ wee kwuzie ka esi ka esi anụ nwaanyị n'ala Igbo m wee sị ka m butere gị ka esi anụ nwaanyị mgbe gboo asịrọ m na ihe gara mgbe ndị gboo bụ ihe na-aga kịta mana ka m gwa gị ka esi anụ nwaanyị ọ dị ụzọ ihe isaa seven major steps eji anụ nwaanyị n'ala Igbo six ka ọ dị mana ofu gbara ịbụọ ịjụ ese ịjụ ese gbara ịbụọ ị fụ nwaanyị ị ga-anụ gị na ya akpa nke mbụ bụ ime gịnị ije jụba ese kee ka be ha dị kedu ebe o si kedu ezinụlọ ya kedu agbụrụ ya o were ihe ọjọọ na-eme na be ha ị ma na ndị dị otu a ndị dị ka anyị wa na-ejekwa anụ ndị dị na be ha ụdị ihe a ka ị ga-ajụgasịcha ya bụ nke mbụ nke ịbụọ bụ ije kụọ aka a na-akpọ ịkụ aka n'ụzọ kpọrọ ndị okenye na be unu ọ bụrụ mama gị na papa gị na ofu uncle eje na be ha ewere ọjị weta mmanya ọkụ ọ bụzi na ị ga-etinye beer na ihe ndị ọzọ mana ọjị na mmanya ọkụ ga-adị ya ewee bịa declare intention sị na ihe dị otu a dị otu a na ọ were ọkụkọ anyị fụrụ na n'ezi chụrụ achụ ọ bụrụ na ọ gbapụtara na be gị e were ike sị na ewere ukwu ụdara ị fụ na ọ were ụdara ị fụ otu ọ bụla e si wee mee a tụọ ya n'inu ndị okenye amarụ ihe a bịa ewee sị gị ee na ọkụkọ dị na be a bukwara ibu kedu onye nke ọ ị wee kpaa afa a sị ngwa jee gere ntị ọnụ ya ka a ma na ọ ya ka a na-ekwu maka ehe now nke atọ the third step bụ na ịjụ ese nke ịbụọ ga-abịa ị jụchago ese nke ndị ọgọ gị ị wee bịa declare your intention ndị ọgọ ga-ejezi ịjụ ese n'isi gị wa n'onwe gị ọtụtụ bụ ndị na-ama ajụ ese mgbe ọ ga-ese etiziri nsogbu karịa ebe ọbụla abịa ịbịa nụọ nwa gị ị maba na onye na-abịa ịbịa nụọ nwa gị ji oge chọọ ụzọ ịjụ ese chọọ ịma ihe ọ na-arụ chọọ ịma ebe o si eme ndị pastors na ndị dibịa ewere unu na-akpa ego a na-eri a na-eri onye ọbụla nsogbu onye ji nsogbu ọ na-afụ ụzọ ọ kwa ihe ọbụla ị gwa ya ka ọ ga-eme a bịa ịbịa nụọ nwa gị jee jụọ ese gịwa na-eje ije nụọ nwa ya jee jụọ ese na ọ ka igbo si eme ọ na-abara anyị ihe ọzọ dị ka ịbịa bụ a jụchazi ese a mgbe ndị ụmụnna ga-ajụcha ese onye a na-eje ije nụọ nwa ya ị na-agwazi ya na ị chọrọ ịbịa ọ sị gị okay mgbe ị ga-abịa fụ ụmụnna ekwuzi nke ụmụnna na-abụzi nke nne na nna ya eme depending ka obodo si eme nke a e nwekwara ike ebe parents jedebe abịazie na ụmụnna mitụzi ụmụnna ụmụnna ajụrụkwa gawa mgbe a ka a ga-anaozi list ehe ụmụnna ajụwakwa o nwere ike nke nne na nna na-ajụtabụghị onye nke ọzọ amarụ sị ehe mana ihe dị otu a ị sị na ị bụ onye ebe a na ndị be unu ji dị otu a dị otu a oke na ndị be nke unu si dị otu a dị otu a nke a sị ee ị sị na ị ma onye so na ị bụ nwanne onye dị hee na papa gị bụ onye dị papa gị papa gị ji wee gbuo agụ mgbe wa oru obodo wee chie ya echichi mgbe a chọrọ ka a nara ihe n'azụ maọbụ mgbe a chọrọ ka akwa ihe ọkụ ka o je mee ihe na papa gị ekwerọ na ọ ya ka e ji wee gbuo ya ma na ọ ya ka e ji nafụ ya ịbụ igwe obodo ma na ọ ya ka e ji nafụ ya ọchịchị echichi e kwesịrị ichi ya na papa gị bụ ezigbo mmadụ ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ ka papa gị na ị ga-anụ nwa m nwaanyị ọ mgbe ahụ ụmụnna mechazi ka ị ga-anazi list enye gị list ị bịa mee ego nwaanyị abịa mee ego which is the most important one nwaanyị ọ bụla ị mere ego n'isi n'ụwa gị a ọ bụrụ gị nwunye gị agbaa akaebe ke the last stage the last stage bụzi gịnị ịgba nkwụ ịgba nkwụ ihe a na-akpọ ya bụ mmanya gidigidi ihe ọ bụ bụ ka ọha na eze bịa gbaa akaebe ọ ka a challenge ịgba nkwụ a ka e ji wee gwawa anyị wedding ndị ọcha ji wee buru nke wedding bịa maka ọ ya bụ ofu ihe a ọra na eze bịa gbaa akaebe mmadụ ncha niile ga-adọrọ ma ndị na-agafe agafe ma ndị ara ma ndị isi dị mma ma ndị isi na-adịrọ mma onye ọbụla na-abịa ịbụ akaebe mbọsị dị otu a anyị ma na onye a na onye a bụ di na nwunye mmadụ na-agba dị igosi ọha na eze na onye na-anụbi ya ọ mgbe a ka a ga-eburu mmanya wee bunye nke nwaanyị sị jee gosi ọra na eze onye na-anụ gị so that ebe ọbụla a fụrụ gị a fụrụ onye amarụ na ọ di na-anụ ya ebe ọbụla a fụkwanụ gị nwa a sị anyị makwa onye na-anụ ya onye a bụ the essence igbo ebuzi nwoke nna agọcha ọfọ buru mmanya bunye nwa ya nwa ya nwaanyị sị ya jee gosi onye na-anụ gị gosi ọra na eze onye na-anụ gị na mmekọta a ka a na-achịkọtasị ihe niile niile na aja niile na ihe niile a chụrụ e wee bunyezie gị mmanya ị ga-eji wee seal all that oath with the family rikọọ with ndị ichie maka ndị okenye nọchitere ndị mmụọ ka unu rikọzie ị ga-ewere mmanya tasa n'ala nye ndị ichie ndị okenye ndị biteburu ebe ahụ mgbe gboo ndị papa ha papa ha sị ya na-ekwenụ nna akwa enugwu bịa nọgoro unu mmanya soro unu m ṅụọ mmanya soro unu m jee ije a maka na ije a bụ gịnị ka ọ bụrụ ije mmiri hafụ ịbụnụ ije nkụ ka unu bịa nọyara ihe ọbụla bụ ihe ọgbata uhie ọbụla dịbụ ka unu wepịa e nwee ajọ ihe so nwaanyị na ihe ndị ọzọ niile anaba ha amarugo na ị bịara ịbịa nụ nwa ha nwaanyị and na ezigbo ihe ka ị bịara ime ogwe mgbọrọgwụ a ga-ebiri gị ebieri gị apanyezie gị mmanya i buru mmanya ahụ wufuo ya n'ala ihe o gosi bụ na ị jụrụ ajụ na ihe a niile eme na i kwetaghịkwa na ị jụgo ị jụrụ ya and mgbe a na-agwa gị bụ ịṅụcha ya gị na-adị na mma o nwe ka nwoke ga-esi wee nụrụ ọ bụrụ nwoke nwee high libido na nwunye ya dị ezuri ọcha na na mama mgbu ga-egbu n'ụla kedu ihe a ga-eme ọ sị ka a je nụta nwaanyị ọzọ ọ bụ nwaanyị afọ ime na-enye nsogbu ọ sị di ya a ga-anụta onye ọzọ nwoke na ọ bụrụ na ọ na nwoke bụ nwoke nwere akụ na ụba na nwunye ya na-asị ya na sawa ma a na-eme ozugbo ya na ọ na-ebukwa ya ka a nụta onye ọzọ ọ na-ebenata nwoke ịgba n'iro so menete nso otu a ka e si eme ya before adị m asị gị jee nụọ nwaanyị abụọ maka aghọm dịkwa na ya bụ na gịnị ụwa ọtụtụ bụ ha na-esonitezi asị na nke anụ abụrụ asị na izu ka mma na nne ji ehe nne ji ndị nke iche nne ji ndị nke iche e nwezie ọgbaghara n'ezinụlọ so ọ bụrụ na iwu bụ na ọ ka mma ka a jee nụọ ya ọtụtụ mana nke ahụ ya na o mezugo ya ka e si eme ya bi ezigbo ndụ a ka m bụ onye nke gị Maazị Akachukwu wee na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma mụta na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya